Agbalanze nke izizi n'Ihe m bụ onye Ụmụọnya Ụmụọnya nọ n'Enugu Echi onye ebe mbụ nwa bụ Agbalanze na-emek sure na omenala dị n'ibe Ihe standịl ma onye laikere ma onye alaike ha ọdịnala bụ ọdịnala ee ndị oyibo onye ọbụla na-eme nke ọbụla ọ na-eme ya gaziele nke mpụta ihe ọdịnala dị n'ibe Ihe ama nna oyiyi a na ihe iyi ọgbụrụgbụ asọs na nna nna megburu emewe ọfụma anyị amaghị bikos of ndị oyibo wetara anyị ha fụnyedịọla anyị enwe nke na-ana ana n'Ihe nwa bụ Agbalanze enwe omenala dị n'Ihe ga-ana ana nwa bụ Agbalanze bịa bịa zụta ekene ekwe nkọm mee ka oche omenala dị n'ibe Ihe standụrụ as supposed to the way it's supposed to be and ọ ga-astand mmadụ Chukwu kele ama stọpụ ya ọ ihe m chọrọ ka onye ọbụla bụ onye nọ n'ibe Ihe malụ onye ọbụla bụ onye na-eku ume na-aṅụ munyi ndụ ama stọpụ omenala dị n'Ihe omenala dị n'Ihe ga-astand dụkwa ọm- n'enye- ọ ma nchi n'enye nke anyị ọ ga-adịkwa gawakwa bikos ọ dị afụta ụwa ọmanụkwa- ọma- ọma- ọ ma fukwanụ ebe anyị ka nọ ya anyị ga-ahafukwa efukwa ndị ọzọ ekontinukwa from ebe anyị kwụsịrị anyị nwe freedom of worship ị na-ekpe ụka kpewe ụka na oru nke iwere iji mebi nke onye ọzọ na-eme encouragement m na-enye nwoke nwoke na nwaanyị mana ihe a nọ na New Gen Z nghọta ndụ nke nwaadụ ka uche na nghọta nke anyị mgbe anyị cholu ihe m na-agwa onye ọbụla bụ onye ọbụla bụ onye nọ n'Ihe ma onye ọbụla n'ebe ọ bụla ọ nọ ma ndị na outside bụ nke onye na-eme ya gaala onye jide nke ọ na-eme wee mebiri ibe nke ọ na-eme ọ bụrụ na omenala bụ ị na-eme kwụchie ike na omenala jide emebi nke mmadụ nke ọ na-eme ọ bụrụ na chọọchị ka ị na-ekpe kpechie chọọchị wee ike achọghị m ikondem anybody enwekwara onye m chọrọ ikondem because although I don't have right to judge any living human being it's only God who can judge ọ ihe m chọrọ ka unu mara ihe dị n'ibe Ihe Shikeaguma anyị gwara ngwa and now na before mgbe gboo na ndị Awụsa nọ n'Ihe betu ndị Awụsa nọ n'Ihe nwa ka ya betu ihe ọbụla na-eme bụ onye na-eme ka nke ọbụla ọ na-eme na nkudu nke ọbụla ọ na-eme nke onye na-eme dịrị ya, nke m na-eme dịrị m biko afa m bụ nwaanyị ibe nwaanyị ibe Ọjị m onye Amagu Ihe nwaanyị ibe bụ chairman ndị omenala Ihe niile throughout bido from 12 villages e nwe n'Ihe ọ bụ chairman ha nke anyị bụ ndị omenala ji aga bụ anyị na-eme ihe omenala ihe dịka ihe ụka na omenala bịa bịa ihe bụrụ ofu ihe dịka etu anyị si ekwu ya. anyị na-asọ nsọ dị iche iche na omenala etu a ka ndị ụka jikwa asọ like now na anyị adịghị emefu ọbara onwe anyị dịka ịhụ mmadụ ime ihe ọjọọ ma ọ megide ma ọ yife m ihe ọbara ọ dị na nsọ anyị na-asọ ya afụta n'ihe dị na ihe like onye fụta etu a o jenela mmadụ ihe ibe onwo like na ihe dị ka anụ ma ihe ọzọ dị iche iche na ya karịrị ịna ya emegbo ihe ahụ ndị anwa shị o megidere iwu ụka megide iko ihe omenala dịka etu anyị si nọrọ anyị bụ ndị omenala na-asọ ọtụtụ ihe ndị ahụ nsọ yes ka anyị ji asọ ihe ahụ bụ anyị fụta anyị na-ekwu nke bụ eziokwu ebe ọ dụ gbasara ihe omenala ihe gbasara ụka anyị na-ekwu eziokwu kwuo aka anyị ọtọ imesho imesho na- na omenala ọ na-egbukwa wo egbukwa nka ndachi ụlọ ụka egbughịkwa ọ na-emekwa bikos na ọkwa ebe ahụ niile ka a mụrụ anyị niile dịka ana ihe anwa bụ ya dịka ka o jiri ndị anwa anyị na-azọ ọkpa ọdụla anyị biko anyị na ndị ụka adịghị ese okwu onweghị onye na-afụta shị na ihe ndị anyị na-eme adịghị mma ma ọ bụ anyị afụta shị na ndị ụka na ihe ha na-eme adịghị mma dịka etu i si na-ajụ m ajụjụ a ịbịa nsọ dị n'ihe ahụ anyị na-asọ ya nsọ dị na baịbụl na ụka ndị ụka na- a na-asọ ya o jikọta anyị niile ọnụ maka anyị bịaghị nọkọta shị yes na ndị ụka dị n'ọnwa eme nke ha anyị na-eme nke anyị anyị emeghe ihe anyị na-eme bụ ihe nsọ ha bịa abịa yiwe bụrụ ofu ihe gawa anyị so ndị ofu ihe ahụ na-aga ihe na-emere na ọ bụ nwa a na-eyi oyi nwa ngere anụ nwa ngere ndị ọkụ na anụ na-eyi erishi ahụ niile achọgbula ichukpo ọ nataghịtala dịza ka ejigwa eme mgbe ochie mgbe a na-eme mgbe ochie anyị nwere epepe ụmụnne mana ndị ụka bịa bịa mee ka ọ na-achị ka ihe ha dajụọ mana ha aghọtagwo mana ọ dị mma

ịfụ na onye anwa dịka ihe na-eme na ahụ ịfụ na onye anwa bụ nwaanyị ịmaghị mmadụ ihe jikọtara anyị ọnụ ha bụ dịka etu ha si nata bịa na oyiyi a ịma nwanne ịma ndalụ ịma mmetụ ya eke ịmakwa nwanne ogenara mgbe ị na-eghu iyi azụ nwanne onweghị ị ga-eme ihe ọjọọ enweghị ihe ọzọ m ma na m ga-adị abụghị na m kelele unu bụ ndị na-achịkọta ihe unu jisi na ike gbawanụ mbọ nụ ka ọ ya-esi wee dịla anyị niile na mma o ụmụ ụmụ anyị bụ ọ ga-adịrị na mma ọ bụ nwaanyị ibe tukwuru ebe a bụ chairman ndị mere ihe mashin ọsọsọ m na-anụ m ọ maka ụmụ anyị niile biko na m ekele unu bụ ihe Ehe, ya ee mụnwa bụ officer Livinus Emezie Okafor retired abụ m onye ụmụana ego na ụmụ ochie Ọkụnanọ ee ịma na ihe eji mma- ihe eji mara Ọkụnanọ bụ ọdị iyu egbu agụ anything anyị na-eme anyị na-eme togetherness we move togetherness melu ndị be anyị ji dị iyu gbuo agụ a na-etuzi anyị ọdị iyu egbu agụ cause anyị nwere one mind anyị ji eme ihe n'obodo Ọkụnanọ fula a eji ihe chineke ji so many things wee bless Ọkụnanọ i nee anya mmanụ a na-akọ ihe be anyị because anyị nwere nkwụ ihe oyi a na-eyi a na-akọ ihe be anyị because anyị nwere ya ana ị na-akọ ihe oyi anyị nwere ma ana igwugwu ma ana egu a na-akọ ihe oyi so Ọkụnanọ kwụchiri chịmchịm kwụchaa ike na onwe ihe na-eche eke ha okom Ọkụnanọ bụ ịba gefele isu mgbe late chief DN chukwu nwa mgbe ogburugbu mgbe ọ na-ajọ ma vote councillor na ọgwụ okom Ọkụnanọ bịa oge gị ihe okom ahụ bụ ebele akụwa ya n'ihe anwụ onye ọbụla eme etetuwe eji eme ama okorobịa eji ama ihe ike anyị anyị mmegbu ihe a anyị echukwa ya otu adaka eke ụsọ adị mma na ya wolu so ndị Ọkụnanọ ji dị popular mba a. a na-afụta na eke eke niile a na-etetu because